Dia dhaoibh gach duine, an tseachtain seo beimid ag foghlaim faoi teilifís This week we're going to be learning about television. Ach ar dtús first An gcuimhin leat? Do you remember? An gcuimhin leat na focail ón tseachtain seo caite? An gcuimhin leat na focail sin? Bain triail as, try it. Bain triail as na focail a rá, try saying the words. Céard faoi na cinn seo? What about these ones? Cé mhéad focal atá ar eolas agat? How many words do you know? Bain triail as na focail a rá. Try saying the words. Agus na cinn sin? An gcuimhin leat na cinn sin? Bain triail as na focail a rá. OK, seo daoibh na freagraí, Here are the answers. Féachaim ar. An tseachtain seo caite bhí muid ag foghlaim D'fhéach mé ar. I watched. D'fhéach mé ar. ach anois táimid ag foghlaim féachaim ar I watch all of the time This is our aimsir láithreach our continuous present tense I watch this a lot, not just once, a lot, maybe every day, maybe every week féachaim ar féachaim ar planet Earth. I watch Planet Earth. Is clár nádúir é. It's a nature programme. Is clár nádúir é. Bíonn sé ar RTE Two ag a seacht a chlog. Bíonn sé It is on regularly. If you are a very Dublin person you might say It does be on but that's not really proper English. It does be on. Bíonn sé ar rte 2 ag a seacht a chlog, seven o'clock. Bíonn sé ar rte 2 ag a seacht a chlog. It's on rte 2 at seven o'clock. Ceapaim go bhfuil sé an-shuimiúil ach uaireanta bíonn sé ró-bhrónach. Now let's look at our little add-on words there, an, very, an-shuimiúil, very interesting, ró, too, ró-bhrónach, too sad, Ceapaim I think. Ceapaim go bhfuil sé an-shuimiúil, ach uaireanta bíonn sé ró-bhrónach. I think it's very interesting, but sometimes it's too sad. Ceapaim go bhfuil sé an-shuimiúil, ach uaireanta bíonn sé ró-bhrónach. Taitníonn na scéalta faoi ainmhithe go mór liom. An tseachtain seo caite d'fhoghlaimíomar Thaitin na scéalta liom Thaitin na scéalta liom I liked them but anois taitníonn That's our aimsir láithreach Féachaim Bíonn Ceapaim, Taitníonn. It means I like it all the time. Taitníonn na scéalta faoi ainmhithe go mór liom. I really like the stories about animals. Taitníonn na scéalta faoi ainmhithe go mór liom. Féachann mo dhaidí air. Féachann. In the last one we had féachaim I watch. Féachann mo dhaidí My dad watches. Or we could say Féachann tú You watch. Féachann sí She watches. Féachann sé he watches féachann siad they watch féachann mo dhaidí ar RTE News my dad watches RTE News is clár nuachta é it's a news programme is clár nuachta é. Bíonn sé ar RTE a haon ag a sé a chlog. It is on RTE One at six o'clock. a chlog, o'clock. Bíonn sé ar RTE a haon ag a sé a chlog.

mo dhaidí because we're saying my dad thinks ach ceapann mo dhaidí go bhfuil sé an-shuimiúil very interesting agus arís féach ar an focal beag ró too ró-leadránach too boring agus an focal beag eile an, an-shuimiúil very interesting. Ceapaim go bhfuil sé ró-leadránach ach ceapann mo dhaidí go bhfuil sé an-shuimiúil. Taitníonn an nuacht go mór le mo dhaidí agus arís it's not thaitin like last week cos thaitin would mean I liked it in the past, I enjoyed it in the past.

Bíonn sé ar bbc ag a leathuair tar éis a seacht. Leathuair, half an hour. Leathuair tar éis, half an hour past. Bíonn sé ar bbc ag a leathuair tar éis a seacht. It's on bbc at half past seven. Bíonn sé ar bbc ag a leathuair tar éis a seacht. Ceapaim go bhfuil sé an-corraitheach, very exciting. Ach ceapann mo dheartháir beag, little brother, go bhfuil sé ró-scanrúil, too scary. Ceapaim go bhfuil sé an-corraitheach. I think it's really exciting. Ach ceapann mo dheartháir beag go bhfuil sé ró-scanrúil, but my little brother thinks it's too scary. Ceapaim go bhfuil sé an-corraitheach, ach ceapann mo dheartháir beag go bhfuil sé ró-scanrúil. Taitníonn na héifeachtaí speisialta go mór linn. arís taitníonn, not thaitin in the past, taitníonn we're enjoying it regularly and anois we say go mór linn because it's we that are enjoying them, it's not me, it's not dad, it's we. Taitníonn na héifeachtaí speisialta go mór linn. Féachann mo dheirfiúr ar. Mo dheirfiúr, in the last one we had mo dheartháir, my brother. Mo dheirfiúr, my sister. Féachann mo dheirfiúr ar home and away. Is sobalchlár é. It's a soap programme. And sobal is the Irish for soap. Is sobalchlár é. It's a soap. Bíonn sé ar UTV ag a ceathrú tar éis. ceathrú, quarter. Tar éis, after, Bíonn sé ar UTV ag a ceathrú tar éis a cúig. It's on UTV at a quarter past five. Bíonn sé ar UTV ag a ceathrú tar éis a cúig. Ceapann mo dhriofúr go bhfuil sé ar fheabhas.

That's just for me, ceapaim, I think. Ceapann mo dhriofúr go bhfuil sé ar fheabhas, my sister thinks it's brilliant. Ach ceapaim go bhfuil sé uafásach, but I think it's awful. Ceapann mo dhriofúr go bhfuil sé ar fheabhas, ach ceapaim go bhfuil sé uafásach.

It's on Sky at half six. Ceapaimid go bhfuil sé an-greannmhar. Look at our imid again to tell us we're talking about we. Ceapaimid go bhfuil sé an-greannmhar We think it's very funny. And again, our focal beag an to tell us it means very. Ceapaimid go bhfuil sé an-greannmhar. Taitníonn na cleasa go mór linn, we really enjoy the jokes, and again it's not liom cos that would be me, it's not le mo dhaidí or le mo dhriofúr cos that would mean talking about dad or my sister, it's linn which means us. Taitníonn na cleasa go mór linn. Ok anois an ceann deireanach, the last one. Féachann mo mhamaí ar. Agus arís, féachann. Ann is our ending for you, somebody else, he, she, they. Féachaim is for me and féachaimid is for we. Féachann mo mhamaí ar.

rúndiamhair. Is clár rúndiamhair é. Bíonn sé ar RTE 1 ag a ceathrú chun a hocht. Ceathrú, quarter, but now instead of tar éis we're saying chun, quarter to. Bíonn sé ar RTE 1. ag a ceathrú chun a hocht It's on RTÉ One at a quarter to eight Bíonn sé ar RTÉ a hAon ag a ceathrú chun a hocht Ceapann mo mhamaí go bhfuil sé an-shuimiúil ach ceapaim go bhfuil sé ró-ait. Again, ceapann mo mhamaí go bhfuil sé an-shuimiúil My mammy thinks it's very interesting ach ceapaim mé ach ceapaim go bhfuil sé ró ait I think it's too weird Taitníonn na scéalta go mór le mo mhamaí My mam really enjoys the stories Taitníonn na scéalta go mór le mo mhamaí. Ok, sin é, that's it. Slán!